ka izugoro ohi na-ewelite olu gị na-ewelite olu
ụzọ ebe na-anọ be mmadụ ịnọ nke ị ma na ị chetara okay nke ka afa that woman i jere ori na nke ya rịpọt Hey! Ndị be anyị ọkụkọ agbasakwanụ na okpesi n'ala Igbo keenụ ihe ụmụ anyị na-aghọzi aghọ neenụ obele nwa unu na-ene anya dị afọ iri na isii ọ sị na ọ na-eje afọ iri na isaa nya ọ ka dị n'afọ iri na isii ya 17 years ka ọ na-ezugharị ohi n'obodo o wee jee ohi ofu be ofu nwaanyị nwaanyị a wee jee kpọrọ ya ndị sekuriti emechaa hapụ ya o wee jide wee banye be nwaanyị a wee jee tinyere ya sniper tinye ma na toothpaste ma na ite ofe ma na ihe niile nwaanyị a ka nwaanyị a wee rie nwụsịsịa geenụ ntị ka unu fụ ka o si wee mee na e- ka e si wee chọpụta fịakwa obele nwa kedu ihe a na-azụzidị azụ kịta biko Bikonụ ka ọ hakwanụ m etu a n'ọnụ, geenụ ntị. tụrụ na sekuriti Amichi ka ọ rịpọtụchara na sekuriti Amichi ọkwụ- ị kwụrụ ụgwọ power bank Yes, sir.
unu kwụchara ụgwọ power bank ka ị batara gịnị ka ị mere Ọgwụ oke ka etiri na nri. Ka etiri na nri. i tiri ọgwụ oke na nri Yes, sir.
tinyekwa na gịnị Na toothpaste. na toothpaste tinyekwa na gịnị
N'ofe. tinye n'ofe Yes, sir. tinyekwa na gịnị okay i tinyekwa na rice a na-eri kee ebumnobi gị ji tinye ya
o nweghị afọ ole ka ị dị 17 years ka ị dị
wee nwee obi igbu one family ị na-etizi those snipers na nri ka ka gịnị mee ị ma na ọ sniper were ya itinye na nri onye i zuru ohi rịpọtụọ gị na sekuriti i tinyechakwa ihe a na nri zukwa ori ọzọ ebe ahụ gosi na ị dịgo hardened by this age ka ị na-act like this i buzie ibu i mee gịnị ọkwa n'Imo steeti ka a mụrụ gị oge Ebuka bịa lụ your mother ka ọ kpọrọgidere gị n'otu
i wee batazie saịdị a kee ebe village ihe a mere na Amichi
kee afa the village Eziama ebe nke ọfịa na ebe

Eziama ọwa ụtụ be ndị ọfịa n'Eziama Amichi ị na-eme ka ọ na ị maghị ihe but ị dị deadly yeah ị pụtara ụwa ọ bụrụ ori ka ịsa ị nụrụ nwoke obi ọjọọ onye kpọrọ gị sekuriti ịgba mbọ chọọ snipa tiri onye ahụ na nri ọ bụrụ na m ejideghị gị ikwetere na ọ gị nwa mere that thing ọkwa ikwetere ọ bụrụ na m ejideghị ikwetere na ọ gị nwa mere ya and ọ bụ na those family nwụrụ o nwe ka esi kweta na ọ gị nwa mere ya enwee ike jee chọọ ofu onye aka ya dị ọcha jide ka ka o si dị ka Chineke God ama punish gị n'ụwa gị niile thank you Igbo anyị unu afụgonienu ihe a na-aya ọ karịrị akarị n'ala Igbo biko na gị nwa bụ nwaanyị mụta nwa biko anya gị saa ma ma nne ma nna anya ụnụ saa ebe ụmụ anyị nọ ma ndị nwoke ma ndị nwaanyị ọkachasị ndị nwoke and mara ụdị ọyị ụmụ gị na-eme marụ ndị ha na ụmụ gị na-eme ọyị ka ị wee marụ ka ị ga-esi na-ahazi ha because ihe na-emezi n'ala Igbo ọ karị kedu ka obere nwa dị etu a ga-esi kaa obi wee were sniper ọma na etinyere ndị a na nni a ka o kpochapụ the whole family maka na nwaanyị je o zuru ohi nwaanyị jee kpọọrọ ya ndị sekuriti ọkwa nya ka anyị ji ayọ ndị gọọmenti gọọmenti ndị Igbo biko na unu ala-ekiri ihe a na-eme na be anyị na nwatakịrị tote ihe ọzọ na-etinye aka n'ihe ọjọọ maka na ọrụ adịghọ maka eso m na-ekwu ọ bụrụ na ọrụ dị n'ala Igbo onye jechaa ma sekọndịrị skuul nata sef o jerụ sị ka ọ rụchara ọrụ ọ fụọ ọrụ ọrụ rụcharụ adịghọ sure na mmadụ ga-anọ na-eche sọ ihe ọjọọ ndị gọọmenti bịa unu eduru ụmụ unu ma ndị gọvanọ ma ndị senetọs ma ndị House of Reps kpọrọ ụmụ unu niile kpoje obodo oyibo ha anọrụ ebe edoziri edozi ha na-agụcha akwụkwọ ọrụ dị na-eche ha na-agụkwa akwụkwọ ha na-arụ ọrụ mana unu establishie ụnọ ọrụ factories na indọstrị ka ụmụ anyị fụ ihe ha na-arụ unu jụ maka gịnị maka wickedness dị unu n'ime amakwa m ihe ọzọ m ma ekwu n'ihe a gị nwa na-ele n'ihe onyonyo a kedu ihe i che maka as long as na ọrụ adịghọ n'ala Igbo ihe na-ebenụ ga na-ebekwa berusọ ma ndị gọọmenti emere ihe ha dị suppose gwara anyị ọ sị o na idle mind is devil's workshop kịta o nweghị ihe ha na-arụ nụ, ha nọ idle ekwensu ewerezie ha kwarụ ngwa ọrụ ọkwa ihe ha gwara anyị ya bụ na ihe m na-ekwu o ọ bụkwa na gọọmenti emeghị ihe ha dị suppose ime ịrụpụta ebe ụmụ ikorobịa na ụmụ agbọghọbịa ga-abụ ha jechagodu ma sekọndịrị skuul ha na-arụcharụ ma ya bụzie mgbe ha gụchara mahadum ka ha jee na-arụcharụ nwa kịrịkịrị ọrụ wee na-ejide gbagbo kọbọ na afụ n'akpa ka ihe ọjọọ hapụ ị na-agbata ha n'obi ha etu a, ihe na-ebenụ ga na-ebekwa. Ọ bụghịkwa sọ ọrụ security juru ebe niile. Security one ka a ya-ecreate? Ọ sọ security security bụzi sọ ọrụ ndị gọvanọ na-ewepụtara anyị n'ana Igbo? Bikonụ ka m jụkene ajụjụ a. Bikonụ ka ọ ha m etu a n'ọnụ. Mekwaa n'enu mee n'ana. Unu ekweghị ime ime the needful. Ihe na-ebenụ a na-ebe.